igbo ndị ọma ndeeme unu ekene m unu he na afa m bụ maazị kene eji m akụkọ wee bịa taa eji m akụkọ anyị ga-asụ ya n'igbo eh, don't worry if you don't understand igbo anyị ga-etiri gị subtitle Eh, after all unu na-ekilicha ka afọ shows a Chinese shows Telemundo a na-asụ oyibo there eh, so anyị ga-asụ nke a n'Igbo eh? tie subtitle unu ana-ekili what we will do today is basically iwepụtara unu videos tiliri ịntanetị videos e tiri onye niile buru aka n'isi na-ajụ ka ife na-eme that this past week gara aga. So let us bido with video nke izizi. Nna, Engligbo gbagba ka o si gba nkọ. Let us bido with. But ka anyị bido with the hey, a kara asị ka anyị bido na ihe ejije nke mbụ? Ee, ọ kwa ị ma na Igbo sị na onye ma mmadụ bụ onye na-egbu ya. onye ma mmadụ na-egbu mmadụ ee ego dịkwa mma mana ọ bụrọzi nke iji nwanne gị wee chụọ aja ee Kanayo esigo na group chat a pụọ mana nsogbu adịrọ ee anyị ma ka o si dịrị ya n'obi

If all the lords want, Chairman, is her brain to give me excess money, I promise not just to bring her brain alone, I'll bring that of all her friends.
hey. mana ihe na-ekwu na onye ọbụla sị na isi anyị wara ya n'afa ya jiri nke ya chụọ maka na ndị mmadụ nwere obi dị aṅaa ndị mmadụ ndị mmadụ obi fa dị somehow how can you tell someone sị mmadụ na ya nyelụ gị aka butetụọ gị ihe o nwere ike ị nọ obodo oyibo unu nọ Austria or unu nọ Australia or unu nọ London ebe ọbụla unu nọ Malaysia eh, ma Tunisia ebe ọbụla unu nọ nwanne gị agbada Igbo ị mago ka o je fụ ndị be ya ka ọ mara ife na-emenụ, ka ọ maa ma o nwe ebe fensị da anyị enekwa anya dozigasịa ụmụ ife dị aṅaa n'ụlọ ka ọ batabazie esi ya kpoyi pịa ya n'igwe nwanne biko ee na o nwekwa onye ga-ebute gị something ka i wetara m ọ sị gị gịnị ị sị ya na ọjị ma ihe nri na ụmụ ihe nri a gasịkwana na ọ just obere ihe nri anyị ma ka o si dịrị anyị ebe a ndị otu anyị na-amaha ata burger na-amaha ata eh, shawarma na ụmụ ife bread bread bread a na-erikọju ebe a anyị ejirọkwa nri nri Igbo anyị egwu egwu Eh, nwe otu ọwụna anyị esi ti ebe ọwụna onye na-abata biko biko si ghajuo rie ụmụ abacha okpo na ụmụ ụgba na ụmụ ife i dojuo na freezer ji nwayọọ na-eri ife gị so anyị ma ka o si dịrị onwe nwanne ọnụrụ ube nwanne ya agba ọsọ o nwe onye kpọọ gị sị gị na o nwekwa ka o si dị ya ọ bụrụ na ị na-abata ka anyị tọọ ụmụ ụmụ ife ndị dị otu a n'akpa gị ị ya-afanye ka ị wetara nwanne gị mana ọkwa onye ọkwa oke nọ n'ụlọ gwa nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga onye ma gị ga-egbu gị so apịa gị n'igwe nna i bukọrịzi ife nri wuchie n'airport nwee nwụọ nwee nwụọ nwee nwụọ na-ada ebe niile ị na-ajụ ka ife na-eme a sị na i bu i bu i bu afịa iwu n'akpa gị afịa iwu awụkwa obere afịa iwu afịa iwu e ji atụ nga mkpụrụ ọka ị ma nke wụ nga mkpụrụ ọka every year a tụpụ ofu ọka every year ị makwa ọka one na-adị na one cob of corn o nwee ike irucha 300 years Eh? afịa iwu e ji atụ mmadụ mkpụrụ ọka Eh, i- i- mana ndị mmadụ abịago etigo na ji enokpuo eti na onions yabasị enokpuo eti etigo n'ebe etikwuzie na Maggi Ya, ị sị na nna asị asị ngwa na-ache ka m gosi gị ọya

hai na obi obi obi ajọrie ndị mmadụ nke a wụkwa Maggi nkịtị Maggi nkịtị ka enyi gị sị gị wenata hei ama ndị a na-eze amazịkwanụ ndị a na-eze biko hei ọkwa ya bụ na echi na a sị mmadụ biko ị nwere ike inyere m aka wetata ụmụ ife dị anya ị sị mba ọ dị ka ị bụrụna ajọ mmadụ hmm? mana ọ wụ ụmụ ife ndị a ka ị ya-enyocha sị kama isi gị ya-atọ ka ị zalụkwa ajọ mmadụ gaba ọkwa onye dị ndụ na-aza ajọ mmadụ ọ wụ mgbe a tụọ gị nga mkpụrụ ọka

nekwa anya n'anya ama m na ego mbute na-atọ ụtọ ego mbute na-atọ ụtọ eh? mana iche ịnị obi ịnị anụ obi nke gị na anị obi bụrụ dike gaa take the risk yourself ka ife ya ejizi wee ji someone who trusts you onye trust ọ ga-enye gị trust ka ọ nyelụ gị aka ị kwakpuzie ya n'onu as per onye ma ife na onye ma ife a na-alụ onye uche dị onye ga-ama ebe gị kilizie ya na ọ na-afụ na a na-eti na mkpọ magị kwu kechie ya ọ dị ka magị ọ na nke a ka ịgba nke a ịgba nke ọzọ gwa kilikwazie ndụ nke ebe a na-afa ikwu ife eh, ebe a na-afa mkpụrụ ife Ana agbazi aka dọ naanị dọ Okwu onye ikwu lekwu n'ụdọ n'obibugozi n'ọnọbalụ ị mala onye ị na-enyela aka obi ajọkakwa ndị mmadụ obi jọlikwa ndị mmadụ obi jọ ụgwazi na obi lewa mee mala onye ị na-enyere aka ọ wụkwa onye niile ọ wụkwa ndị niile kpọọ gị fada fada chairman chairman nwanne m nwanne m fụ gị n'anya ị ghọtago na anyway doo biko ee ka anyị baa n'akụkọ ọzọ akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'obodo Ghana ka nke a mee ofu obele nwata nwoke ọ na-alụ n'ebe a na-echekwaba ozu ya bụ na mortuary nna ka m si na-ekili bụ e me ka m gosi unu video ka m si na-ekili bụ ife ọ na-ekwu na-asị o nwe ka onye adarọ aghọtacha oyibo na a na-ekwu ka a na-ekwu the guy nọ n'ihu in the public of igwe mmadụ nọ n'ihu onye niile na national tv kwuo na e butecha ozu n'ime ebe a na-edowe ozu ee dutu na ọ wee gaa o jee na e nwegasị ụmụ asa dịsị sharp nọ n'ime there o ji ọ tụwa aka nke ọ laikiri ozu ọ ga-asị mba mba ọ tụwa aka nke ọ laikiri o meriwe ya ife niile ọ na-agwalụ gị ife na-ekwu ọ n'ọnụ m ka ị ya-anụ na ọnụ eze na-esi isi ee eh? Ọ na-agwali gị o jide ozu e dosa ka e chekwaba gbuliwe ọnwụ ka o si like meluwe style niile ọ chọrọ Hai, nna eh, ndị Ghana keezi ife na-eme nna keezi ka o si dị ụlọ nna eh, keezi keezi ife na-eme na side o gwezikwa ka o si dị kee- kee- keezi ife a- ndị chale chale nwanne kee ihe na-emezi

And inside the mortuary, I will see some fine fine girls, beautiful girls they are there. I can satisfy myself because girls don't want to friend me outside. And for me to be rushing up and down, I will, at least where they work, be where they chop. Ọ bụla kwa ya, I may insist jụọ this guy. na-enwe ihe dị iche between na you're sleeping of course o nwere ike onye na-arụ n'ozu n'abalị ịrahụ n'ụsọ ozu anụ ọnụ onwe ka gị na ha na-akwakọrịta iko nna nwa guy sị na enyi ya na enwere nwaanyị kwere abịakwute so na na ọ na-abakwute ha n'abalị Hey, na ọ na-emere ha ife ọla ekele na ọ na-emere ha ife niile nna ee, ndị Ghana atụkwa m ụjọ egwu dị ya ee o nwekwa o nwekwa ka unu si eku ume o, unu na-eku ume chamfa chamfa dị ya Hey, ife na-eme ife na-eme ife na-eme nna biko eh, ihe o nwe ka nke a si wee metụ m n'ahụ ka anyị ka anyị take go a short break okay we'll be right back

I take my knife for ma. I cut the head this shit so that can make it down your one. I want. Ah, so that can make it down your one. No one. o nwee akụkọ ọzọ anyị ji bịa ọkwa ịfụ na ee, ka ihe a na-akpọ ya n'ụlọ ụka ịkpọrọ onye na-anaghị eje ụka jee ụka nwanne oteri ego ule otebọọ gị ọwụọ gị n'ala na nwa akwa ya mistress kpọrọ guy man ya ịmago ọgwago onye ụkọchukwu n'ọkwa onye ọwụ ya na ya ghọtago na a ga-eme something ọ kpọrọ guy man bịa church o ruo na mgbe a na-enye oriri um, oriri nsọ arụ na ọbara kristi nwaanyị nararie arụ na ọbara kristi ngwanụ nezienụ ka nwoke si wee nararie nke

ewo nna guy man ahụ buru the thing ṅụrie a ka na-ekwu ọ sị ọ dị ka ihe a wụ alcohol nna ọ tọchapụ nke fọdụ nna ụkọchukwu na-elezide guy anya asị enyi a ichere ebe a beer parlour ichere ebe a wụ ebe a na-eme ihe ndị mgbu unu akọwalụ guy man ahụ ọfụma na nna ọ dị nnọọ ka eh, ma ị gaa ụmụ high function a ga-asị ịnọdụ na table with men na ịnọ ladies agbaicha mmanya na cup ịfụ mmadụ ọtọ na ọ dị wine ọ metụ ya n'igburigbo ọnụ o wepụtakwa the thing racha igburigbo ọnụ a na-eme oyibo nna guy man ada eme oyibo onye ị wụ guy man mana iruo n'ụlọ nkwụ enyegodo gị one bottle the first bottle godo gam gam gam gam gam ibutugodo the first bottle o jezuo gị n'ahụ ehe the second bottle isi pụwezie ghọtago na ndị dịka eruo enye ya obere osu na-eme edetụ n'ọnụ edo o buru tem woo kwatuo ọ bụkwa ebe a ka akụkọ gwụrụ akụkọ ka fọ kee ife a na-akpọ họtel n'Igbo biko ọ mba bankị wu ụlọ akụ ee nna onye ma ife a na-akpọ họteelụ n'Igbo ya gwa m abụrọ m prọfesọ n'Igbo ị mala ife a na-akpọ họteelụ n'Igbo detue ka m mụtakwuonụ from you eh? ehe so na a na-etinyezi kamera na hotel rooms ebe ndị mmadụ na-eje edebe isi ị suppose inwe privacy gị

This has recorded my brother's nakedness. This has recorded my mother's nakedness, my uncle's nakedness. nke wu na ị jekwuo họtelụ ị na-enyo anya ka ị mara ebe eticha kamera maka ndụ gị maka ndụ gị mmadụ nwere ike nọdụ ya na-enyo na-ege nkata ị na-akpa ị kpaa nkata dị anyaa e zie ndị mmadụ echechie gị n'ụzọ ghọtago na ọ bụrọ sọ maka o nwe ndị na-aga eche na onye ọbụla ba họtelụ ka eje eme Adam and Eve ọ wụ sọ Adam and Eve ka a na-eme na họtel mmadụ nwere ike nọ na hotel room na-akpa business dị important onye ọzọ a na-ege ntị na-anụ intel ghọtago na echi na ọ pụọ ka o jee mee transactions dị anyaa echechie ya n'ụzọ ọ dị very wrong very wrong na akụkọ anyị abịawago n'isi njedebe mana tupu m rapụ unu na nke taata ka anyị kiligodu ka agadi nwaanyị a si wee na-asụ oyibo oyibo abụrọkwanụ asụsụ anyị ka onye ọbụla onye si wee gbukata ee gebe ya ntị I come is there ee ị malụgo ife ọ na-ekwu

ee anyị abịagodo isi njedebe na nke mbọsị taa ee ka ọ dịkwa ka anyị afụlọ mbọsị nta a na-asị ka a chụọ na owele nchi na nchi agwụna ee ka anyị chụọ na owele ego biko ka anyị chụọ na owele ego ee